ndị be anyị ekenena m ụnụ nke onye chiri nya zere unu aka m bụkwa akụ nya gazie nwanne mmadụ o nwere ihe m chọrọ ka ị nyere m aka tụnekenerị maka na ikwu amaghị ibe ezie ebe amamihe m jedebe nwere ike bụrụ ebe afụ ka nke gị bidoro nwanne mmadụ achọrọ m ka ị neru anya na post ị na-afụ ugbu a ihe a bụ otu famili e kpochapụrụ n'ofu abalị otu famili ṅụrụ akamụ ṅụsịa nya bụ akamụ na kpuo etata ozu ihe a mere last year mana ọ bụ nyaafụ ka a kwara nya bụ ozu ebe ihe a mere bụ na Ọzụbụlụ ka ihe a mere nwanne mmadụ ihe mere m ji wee bupụta nya bụ posta wee na-ajụ ajụjụ wụ ebe e deru thanksgiving na ya ebe e dere na a ga-eje thanksgiving na anị ya bụ ihe mere m ji wee pụtaba wee na-ajụ ajụjụ nwanne m maka na ikwu amaghị ibe ezie ajụjụ m na-ajụ wee bụrụ kedu otu o si dị na ụlọ ụka gị ọ na-eme ụdị ife a mee e jebe nye thanksgiving na nya bụ ụlọ ụka kedu ife ndị e ji eje ya like eh, dịka otu onye nọ m n'akụkụ ihe ọ zara m ọ gwara m sị m na a na-eji ọkụkọ a na-eji ji eje ya na-ejikwa ihe dịka ojoko eje ya amarọ m otu o si dị n'ebe afụ ị na-eje ụka nwanne mmadụ ikwu amaghị ibe ezie ọzọ dịka ibe ya m na-ajụ wee bụrụ achọrọ m ịmakene kedu the reason meru ndị a ji eje this Thanksgiving achọrọ m ịma nwanne m kedu ihe i roru n'obi gị kedu otu o si dị na your chọọchị ahụ kedu ebumnobi kedu the reason kpatara ndị a ga-eji wee jee this Thanksgiving ha na-eje Thanksgiving a ikene Almighty God maka otu e si kpochapụ ezinụlọ a ka ha na-eje Thanksgiving a ikene Almighty God ahụ ya bụ onye adịrịta na a ga-eje Thanksgiving ya bụ onye ụkọchukwu ahụ kedu ihe wee bu n'obi ya nwanne mmadụ i neba anya n'usoro ndị ụka ị ga-aghọta amarọ m otu o si dị na your chọọchị mana ụfọdụ ndị ụka na tupu a kwaa mmadụ na a ga-emegodo clearance a ga-akwụgodo ụgwọ ndị ha ji ma ọ bụ na ha ji ụgwọ n'ụlọ ụka nwanne m achọrọ m ka ị tụnee nya bụ ife after ka ndị a kwụchara ya bụ ụgwọ afụ ụkọchukwu maọbụ fada bịa bịa n'ihe a ya ebunyekwa ya nri e nwekwa ihe dị n'envelope a ga-enyekwa ha na ha naba then after everything a ma jekwa thanksgiving nwanne mmadụ ajụjụ m na-ajụ wee bụrụ kedu otu o si dị n'ụlọ gị kedu otu o si dị n'ụlọ ụka ahụ ị na-eje ebe afụ ị na-eje ụka kedu otu o si wee dị i cheru na ihe a bụ ihe ziri ezi ka i cheru na ọọ ihe ezighị ezi ya bụ thanksgiving aha a na-eje kedu ihe a na-eje ri efọ ka m na-ajụ onye dị ife adakwasara isi a na ọ ga-abịa thanksgiving kedu ihe ọ na-abịa ri efọ nwanne m ikwu amaghị ibezie dekene your own opinion na comment section eh, gwa m otu isi ruo nya bụ ife kedu otu isi wee fie gwakene m otu o si dị na ebe ahụ ị na-eje ụka nwanne mmadụ ọdụkwọ nke ife ọbụ arụ ọdụkwọ nke ọbụ arụ ọdụkwọ nke ọbụ arụ ọdụkwọ nke oso n'otu arụ ahụ anyị na-ekwu okwu ya nwanne mana ikwu amaghị ibe ezie ka m nụ ife i nwere ikwu aka m bụkwa akụnya gazie nwanne mmadụ drop your comment daalụ nụ ụmụnne m